Ar an líne liom tá John. Conas tá tú, a John, bhfuil tú go maith? Iontach maith, go raibh maith agat, conas bhfuil cúrsaí leat? Ana mhaith, agus fáilte romhat chuig Near FM, tuaisceart na cathrach, is annamh a bhíonn tusa anseo, ar Sin é. agus is annamh, is annamh a bhíonn mise amach i Tamhlacht, but is breá liom an café beag atá agaibh amach ansin, tá sé thar a bheith compordach agus Gaelach, is maith liom é sin. Agus bhí tú a rá go bhfuil tú ag obair sa chúlghairdín, an bhfuil tú? Sa scioból nó rud, an bhfuil sin fíor?
Yeah, beidh mar ag iarraidh, bhuel, tá mar ag iarraidh tionscnamh nua a thosnú sa bliain nua ach caitheamar beagáinín airgead a fháil le an tionscnamh sin a tosnú so beidh mar ar ar an cás mar a déarfá ag deireadh mí Eanáir le fháil amach céard iad na saghas rudaí a bheidh orainn le dhéanamh.
Yeah, na foinsí airgid. Sin é. Tá a lán daoine sa tóir ar an airgead céanna sin. Bhfuil, bhfuil mórán i gceist? Bhfuil sibh ag, ag, chun síneadh a chur leis an áit nó cad é, cad é atá i gceist i ndáiríre? Bhuel, an rud a bhfuil ann, em, tá spás againn sa ghairdín, so tá mar ag iarraidh go mbeidh mar ábalta, em, níos mó daoine a thabhairt síos chuig an spás ag Yeah, Aon Scéal, yeah, em, yeah. mar sin de. Ag an nóiméad, Níl ach an caifé, an spás againn sa chaifé so ceapaim is féidir linn b'fhéidir thart ar tríocha seacht daoine a bheith ag suí compordach mar a déarfá. Mar tá fhios agam bíonn daltaí scoile agus bíonn páistí scoile ag teacht bíonn ó na Gaelscoil. So fiú maidin inniu bhí daltaí síos againn i gcomhair pancógaí agus seacláid te, so bhí thart ar fiche cúig daltaí istigh le dhá múinteoirí. So nuair a tharlaíonn rud eicínt mar sin is rud éigin iontach é don spás ach níl mar ag iarraidh go mbeidh ar na custaiméirí a thagann go minic chuig an caifé, Oh yeah, tuigim, bogadh amach as chun spás. Yeah, níl an spás againn so uaireanta tá sé deacair an cothromaíocht a bheith againn. Tuigim.

Tá, yeah, tá, ehm, Coláiste de, Coláiste de hÍde, níl sé sin ach síos an bóthar, ehm, tá Scoil Santain, is, ehm, bunscoil é sin, tá Scoil Chaitlín Maude, ehm, i Tamhlacht freisin agus ansin tá Gaelscoil Lir, ehm, suas in aice le, ehm, an Luas line i Citywest. Tuigim. Agus ansin tá Gaelscoil na Giúise, ehm, síos an bóthar freisin, so tá a lán Gaelscoileanna sa cheantar anois. Yeah, Go breá sin. Now, ar rud eile, nach bhfuil an ceardlann seo ag teacht go luath sa na Féile Bríde? Yeah, is rud deas é go bhfuil mar ábalta an ceardlann seo a chur ar siúl sa café gach bliain. So, beidh sé sin ar siúl ar an chéad lá de mí Feabhra agus. Tá muid chun é a dhéanamh idir a haon agus a trí a chlog. Ok. Cén lá é sin den seachtain? Tá mise measctha suas ó thaobh an deireadh seachtaine sin. Tá a fhios agam. Sin an Déardaoin. An Déardaoin. Ok. Yeah. Go breá. Yeah. So tá an lá lá bainc, an lá saor bainc againn ach tá sé sin ag titim ar an cúigiú lá. Sin an Luan. Yeah. Tá an ceart agat. Yeah. That's it. Yeah. Tá sé go maith. Tá an ceardlann ar siúl ar Lá Féile Bríde. Oh, go breá. Sin an chéad lá de Feabhra. Yeah. Yeah.
Rinne mé féin iarracht uair amháin chun é a dhéanamh agus theip glan orm. Bhí sé, bhí orm sellotape a fháil chun é a choimeád le chéile. Tá a fhios agam nach bhfuil sé chomh deacair sin, but fós, tá mé, níl mé chomh deaslámhach sin ar chor ar bith.
Yeah, ceapaim is rud deas é a dhéanamh agus an, is féidir leat é a thabhairt abhaile ag deireadh an lá, so tá roinnt luachra ar fáil againn ach má tá aon duine amuigh ansin agus tá a lán cinn acu agus ceapann siad, ní bheidh siad ag úsáid an méid is féidir leo iad a thabhairt isteach dúinn sa café mar cinnte dearfa beidh. Cá bhfaigheann tú iad? Faigheann ar an canal nó cá bhfaigheann tú na luachra chun. Yeah, amach, tá a fhios agam, fuaireamar iad an bhliain seo caite i dTamhlacht ach caithfidh tú iad a fháil in aice le an uisce, yeah. Yeah, tá a fhios agam faoin tuath tá siad forleathan but i mBleá Cliath, yeah, beidh sé deacair teacht ar an méid sin. chun iad a chur le chéile. Tá sé oscailte do chách, tá fáilte roimh chách. Sin é, yeah, bhí, tá meascán daoine ag teacht síos chuig an café so tá cúpla laethanta go bhfuil ciorcal comhrá againn sa café. Cathain a mbíonn na ciorcail comhrá ar siúl? So, tá an ciorcal comhrá amháin, tá sé sin ar siúl gach maidin Dé Máirt agus ansin tá meascán de chinn eile a bhíonn ar siúl i rith an mí. So, tá grúpa amháin agus tagann siad isteach gach sé seachtain ach cuirimid suas ar meán sóisialta an eolas mar gheall ar na ciorcail comhrá. So, má tá sibh ag iarraidh, má tá aon duine ag iarraidh. muid a leanúint ar Instagram, ar Aon Scéal Café agus an rud céanna ar Facebook. Mar níl sé chomh fada, cheap mise ar dtús go bhfuil sé thar a bheith iargúlta, but níl i ndáiríre. Tá an bus, an 27, ag dul amach agus an líne Luas atá an-rialta, so níl sé chomh fada sin.

So, ehm, abair arís é, ar an Déardaoin an céad lá? An chéad lá de mí Feabhra agus beidh sé ar siúl idir a haon déag agus a trí a chlog. Bhuel sin an lá ceart, yeah, sin. Yeah, beidh grúpa daoine ansin, tá an caifé oscailte ag an nóiméad idir an Luan agus an Aoine, leathuair tar éis a naoi suas go dtí a ceathair a chlog, agus tá sé oscailte ag an deireadh seachtain ar an Satharn agus an Domhnach idir a haon déag agus a trí. Oh, go breá.
Oscailte ar an Domhnach freisin? An-mhaith. Yeah, támar oscailte seacht lá sa seachtain agus caithfidh mé a rá anois tá feabhas mór tar éis teacht ar an méid custaiméirí a tagann chuig an caifé agus is rud álainn é, tá meascán de gach duine a tagann isteach chuig an caifé, tá custaiméirí againn agus. tá Gaeilge líofa acu ach tá daoine eile agus tá siad ag iarraidh b'fhéidir feabhas a chur ar an nGaeilge so thaitníonn leo teacht isteach agus b'fhéidir an ordú a dhéanamh i nGaeilge agus tá an biachlár againn is féidir leat ordú i mBéarla nó i nGaeilge ach táimid ag iarraidh i gcónaí cabhrú le daoine má tá siad ag iarraidh an Ghaeilge a feabhsú so beidh ranganna Gaeilge ag tosnú ceapaim, i mí Feabhra ach tá an eolas go léir, beidh an eolas go léir ar fáil ar meán sóisialta so is féidir leat muid a fáil freisin mar tá mé féin ag obair le Gaelphobal Thamhlachta mar Oifigeach Forbartha de Foras na Gaeilge so má tá aon duine ag iarraidh aon eolas a fháil amach i ngeall ar ranganna Gaeilge, an ciorcal comhrá a bhíonn ar siúl, bíonn cleachtadh, tá banna ceoil a thagann chuig an caifé gach coicís. Sin iad ansin gach coicís. So bhí siad ann ar an 14ú lá de mí Eanáir. So beidh siad ar ais sa café ar an 28ú lá de mí Eanáir agus bíonn an ceol ar siúl idir a dó dhéag agus a trí agus tá ceoltóirí cairdiúil ann agus i gcónaí cuireann siad cuireadh amach do aon duine a bhfuil ag iarraidh teacht síos le b'fhéidir amhrán a canadh nó Tá deis acu, má tá aon duine ag iarraidh dul síos le uirlis agus cúpla amhrán a dhéanamh. Ana mhaith, ana mhaith. Tá sibh thar a bheith gnóthach. Is mór an trua nach bhfuil áit mar seo, mar sin, i dtuaisceart na cathrach, amach i gCluain Tarbh nó áit níos gaire dúinn, but níl, faraor, go fóill. Yeah, yeah.
Bhuel, ceapaim freisin ba chóir go mbeidh i bhfad níos mó áiteanna. go bhfuil tú ábalta Gaeilge a labhairt mar déanann sé difríocht mór do dhaoine you know má mhothaíonn siad go bhfuil siad níos go bhfuil siad ag mothú beagáinín compordach leis you know níl tú ag iarraidh go mothaíonn aon duine faoi brú díreach agus sin an rud a thaitníonn liom i ngeall ar an caife nílimar ansin le daoine a ceartú ach támar ag iarraidh an Gaeilge a spreagadh sa ceantar so sa cheantar gabh mo leithscéal. An-mhaith. Bhuel an cuntar freisin. Thar an cuntar cupán tae nó caife freisin, yeah. Cúpla euro a chaitheamh le cappuccino nó ciosta tae nó rud is cinnte ann. Cinnte. Ok, bhuel sin go breá Dawn agus cuirfidh mé amach an eolas sin ag deireadh an chláir. Beidh mé ag caint leat arís go luath, le cúnamh Dé. B'fhéidir, b'fhéidir ag an, b'fhéidir déanfaidh mé iarracht eile ar an Chrois Bhríde

muintir na tíre, caithfimid you know bogadh amach níos minicí. Yes, áit an-deas agus ar murder mé arís, is trua nach bhfuil níos mó áiteanna mar sin, tá siad déanamh an-job, obair na gcapall mar a déarfá.